adaure ofu obi ụmụ nwaanyị eji eje mba adaure ofu obi ezi afa ka eji biri adaure ofu obi agwa bụ mma ndị igbo na-ekwu n'okwu wee sị na ihe ọbụla a na-eme nwaanyị adịghị ya chai ya bụ ihe enweghị ikwu isi ho ha gezienụ ntị ka unu nụ ọkwa dị oke mkpa bụ nke sitere na mba united kingdom nakwa mba ireland wee na-abịara ọra na eze ya bụ ọkwa ga-agakwa nnọọ n'olu igbo ma gakwa n'olu oyibo maka na unu ma na ọ bụ ihe sitere n'obodo united kingdom ya bụ be Queen Elizabeth ndị nke mepụtara ya bụ oyibo anyị na-asụ n'ụwa gbaa gburugburu Adaure ofu obi ụmụ nwaanyị eji eje mba present Adaure Igbo Women Association UK and Ireland inauguration ceremony and fundraising towards supporting people with disabilities and the equipping of libraries at home ya bụ ibunata akwụkwọ dị iche iche na library anyị n'ana Igbo kedu ụbọchị ha ga-akpọtụ ọ bụ n'ụbọchị Satọde 9th of June 2018 ọkụrụ a n'elekere ise nke uruchi ya bụ mmemme amalite ọkụrụ a n'elekere ofu nke nderi eweta ya n'isi njedebe ebee ka ọ gara ime ọ bụ na Selby Center nke dị na Selby Road Tottenham London N17 8JL highlights of the occasion wee bụrụ outing dance certificate of membership egwu ure novelty dance afiolo opening of dish ndị ga-emezi ndị mmadụ obi ụtọ ụbọchị ahụ ya bụ ihe gbasara entertainment Amazing Ijeoma Willie nwanne Don D mmemme abụghịkwa na nkịtị ọ malitere na 30 pounds wee ruo na 100 pounds naanị ya bụ mmemme ga-adị kajad ma gbasie ike ndị niile eji eje mba n'ala anyị bụ Naijiria ma na mba ofesi ga-anọ ya gidigba mmadụ dịka sinetọ Ike Ekweremadu deputy president of the Nigerian Senate ọ bụ ya bụ chairman of the occasion ma bụrụkwa patron his excellency ifeanyi ugwuanyi gọvanọ enugu steeti nakwa deputy ya bụ cecilia ezeilo a na-atụkwa anya mmadụ dịka his excellency peter obi ha okwute ndị igbo former gọvanọ anambra steeti ọ ga-anọ ya a na-atụkwa anya odogwu ndị igbo ji eje mba dr ifeanyi patrick ubah ebubechukwu ụzọ na nnewi onye isi n'ọrụ capital oil and gas ọ ga-anọ ya gidigba na mbata ga-abụkwa chief john nnia nwodo president general ọha na eze ndị igbo ọ bụ ya nwa ga-abụ father of the day chief aloysius ihezie Sponsor Mr. Bernard Obika, special guest of honor and Adaure patron. Hi, a sị na isi na isi ra bụ n'ọnụ mana mmadụ kakwa ibe ya nwaanyị dị nwaanyị dịkwa ekele wee na-agara Chief Mrs. Bianca Ojukwu ọ ga-abụ special guest n'ụbọchị ahụ ma bụrụkwa Adaure patron. Hi! Mrs. Bianca Ojukwu ọ ga-anọ ya gidigba n'ụbọchị ahụ ha nnukwute ekele wee na-agara Chief Lady Aqueen Ibeto ọchịọra adaba ụzọ ndị Igbo ya bụ Presido Adaure Igbo Women Association, Vice President Ohanaeze Ndị Igbo United Kingdom nakwa Ireland, Chief Patrick Muokwe Ogbuefi Special Guest, Sir Isaac Chuks Ọchịagha n'Isuawa, Chairman Fontai Engineering Company Limited, ọ bụkwa special guest pụrụ iche ekele na-agara honorable dubem onyia former honorable minister for external affairs nze sympathy nwosu ex-pdp chairman united kingdom a sị na akpọba bụrụ na akpọsịghị hei ịma na aka wụrụ o nweziri nnukwute mmọnwụ bụ nnukwu mmọnwụ ndị yoruba ji eje mba ya bụ ndị ofe mmanụ onye a na-ekwu okwu ya ga-anọ ya n'ụbọchị ahụ gidigbam ọ bụ aare ona kakanfo of yorubaland dr gani adams ezi enyi ndị igbo ọ ga-ekwechirikwa n'ụbọchị ahụ chief pat ene ọhazurumee nke izizi eze igbo one of ojo dr mrs kate anolue ada jelu mba tụlụ ugo nata hei ex mayor of enfield ma bụrụkwa vice president Adaure Igbo Women Association United Kingdom, Mrs. Chinelo Anike Mankili, Second Vice President Adaure Igbo Women Association UK, Mrs. Nkechi Okezuronye Iron Lady, ọ bụ ya na-ahụ ihe gbasara finance, Mrs. Maggie Chukwudi ekene na-agakwara gị na i sokwa hoha, Miss Felicity Okolo, Able Secretary Adaure, Mrs. Theodora Oyebade, Head of Media, Councilor Nneka Keazor, Legal Advisor, Mrs. Ada Ikechukwu, Electric Nwanyị, hey, MC, ewu, ụbọchị ahụ ga-adịrịrị egwu ka anyị buruzie ekene wee bugara ndị ga-ahụ na ya bụ mmemme ga-aga siriri were ya bụ ndị planning committee, Mrs. Ezinne Ezechi, Chief Mrs. Chioma Obi Nwagwu, Ugo Nwanyị, Mrs. Obi Ezilo, mmadụ ndị a ga-ahụ na ihe gbasara ya bụ mmemme ga-aga nnọọ siriri werere. Ndị be anyị ihe ọbụla nwere mbido ga-enwerịrị njedebe, ebe a ka anyị ga-ebido wee kpọba ma kpọsịa ụmụ nwaanyị bụ ndị gbasiri ike na United Kingdom ụnụ karịrị akarị ndị dị well established nọ n'olu bekee ụnụ karịrị ho ha mana ihe niile ga-adịbazie n'ụbọchị ahụ eruzie n'ụbọchị ya bụ mmemme ga-eme eburu ahụdịzie ndị kpụ atụrụ maka na o doro anyị anya na ọgbanje ga-agbada dị ndị kpụrụ isi ga-ahụ ụzọ ndị ngwọrọ ga-aga ije ihe ịrịba ama dị iche iche ga-eme na ya bụ ụbọchị maka na ọ bụ ụbọchị a kara aka chetakwara ụbọchị a na-ekwu okwu ya bụ Saturday 9th of June 2018 i nweta ozi a bụrụ onye nọ na mba United Kingdom ma ọ bụ bụrụ onye otu ndị adaure maọbụ na ihe a na-eme na-amasị gị were ozi a tụsaa ya tụsaa ya ka o ruo ụmụnna anyị niile bụ ndị nke bịara mba United Kingdom ntị ka ha nwee ike bịa soro n'ụbọchị ahụ maka na ọ ga-adị kaja ka mmadụ ghara ịsị na eme gịnị na agwaghị ya agwa ị chọọ ime inquiries kpọtụrụ akara ndị a 078 917 66528 07904399895 maọbụ 07890996909 ọ bụrụ na ị na-abịazi ya bụ mmemme n'ụbọchị ahụ ọ bụrụ na o nwezi ka o si wee dị na ị ghọtachaghị ebe a na-ekwu okwu ya ị kpọtụrụ akara 02066211155 ha ga-eburu gị bute gị ebe a gidigba na obere ego adaure ofu obi agwa bụ mma